ɲɛ kala ye ne bɔkolo la ne y'a fɔ a ye ne dara tan de ka d'a kan kuma bɛɛ ma na fɔli kama n ko n'i k'i b'i farikolo yɔrɔ dɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ i bɛna dɔ fɔ i denw n'i dɔgɔninw cɛ ra o bɛ bɛn dɔ ka dɔgɔyama ma kuma bɛɛ man ɲi fɔli kama kulaka denw a ye sabali a bɛ ka na ni nasira ɔ nasira i tulo b'a ra wa ne ye dunan de ye kula n m'o dogo maa si la n y'o fɔ karamɔgɔ bɛɛ ne ye dunan de ye kula awɔ wa o dunanya in dɛ o ɲɛɲini ka dɔn n yɛrɛ ɲini ka dɔn o de ye ne bila nin na ka d'a kan kula bɛɛ b'a kalama ne tɔgɔ dalen bɛ mɔgɔ min na kula ne ba kɔrɔkɛ de don Bakari Jalo a kɔni a bɛɛ bɛ Jalolakaw ka du dɔn ne ba kɔrɔkɛ de don ne ba ma denmuso sɔrɔ ne de sɔnna denmuso baara ma ne ye baarakɛ n ba ye kula sugu kɔnɔ a ye n filanw ɲininka kulaka den tɛ yen ne filan na min b'a fɔ k'i y'a k'i ba ye waso tɛ dɛ a ye dɔ wele ka na n'a ye rezo kan a k'a fɔ k'a y'a kɛ an cɛmaninama cɛmani ka sinbala yaala i ba ye kula cɛmani ne filan kulaka den a bamanan sogola n'a maraka sogola n'a ye cɛ kelen ta n'a sera ka n'i jɔ rezo kan ko bakari ko ne fana tun b'a ɲɔgɔnna kɛ n ba ye an ka denmisɛnninya kɔnɔ fo n m'a fɔ min ka kɔrɔ ne dɛ ne ni min ye filan ye ni n ma da fara ɲɛ na a k'a fɔ n ma ko tu ko mɔsi denw na ɲama den tatɔ filɛ nin ye a y'a wele ka na n'a ye ne de ko ten ne balimaw kabini ne dara ne dalen bɛ fɛn min na ɲɛnamaya kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko duwawu mɛ dugawu jalan nin tɛ dɛ ayi ayi dugawu jalan nin tɛ nka a kana bila cɛ kɔ a tɛ cɛ min dɔn dugawu jalan nin tɛ ne y'a min kula de aw hakili la ko rezo la kuma don a bɛ ka taa mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ fu ɔ karisa ye karisa lafili o ni karisa kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn u ye sɛtanɛ mugu k'a kunkolo la u ye jinɛ banfula don a kan na e n disa dɛ a bɛ ka baga mɔgɔw ma ka maa jurumu cɛ k'a fara a ta kan maa ma ne lafili kulaka denw maa ma ne lafili ne y'a fɔ a ye ko ne dara tan de maa ma ne lafili awɔ maa ma ne lafili dɛ ne kɔrɔbalen ne bɛ gɛrɛ n ba la de n b'a ɲininka n ko ne ba a bɛɛ b'a dɔn a bɛ balo la yen nɔ a ma sa dɛ a bɛɛ bɛ se ka t'a ɲininka ka d'a kan aw bɛ ka kule ne dɔgɔkɛ min na n'o ye buwa ye o min y'a ka kutubuli bayanu ye ne y'a ɲininka don min na n k'a tɔgɔ dalen b'a mɔkɛ min na n k'a nana kula cogo min na n k'a b'a dɔn a ko k'o dɔnni nafa t'ale kan ɔ mɛ a bɛ si wajuli la dala kula ye kɔnɔ o nafa b'a kan k'a ɲininka a yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ an fa fa min na min yɛrɛ nana kula kasimu tarawele n k'a nana cogo min na kula n ko buwa b'a dɔn a ko a t'a dɔn kab'o don da an ka kɛlɛ daminɛna ni bamananw ka kuma ko so dɔn o yiri dɔn ko yɛrɛ dɔn ko ɲa o nafa ka bon dɛ a hotep hotep hotep ee an karamɔgɔ an ka foli belebele b'i ye ani waleɲumandɔn ah, ko sido pdg sido ah pdg an b'i fo ah an ka le président directeur général an b'i fo k'i fo i jamu na k'i fo i ka hɔrɔnya la k'i fo i ka cɛsiri la k'i fo i ka wulikajɔ la ɔ mɛ eh, ne karamɔgɔ n'a tun tɛ k'i ma baasi ye i sera kɛnɛ min ka jɔnya juru tigɛlen bɛ ka bɔ hakiliw la yan farikolo de bɛ bolo la anw bɛ ka farikolo de ɲini k'o bɔ bolo la sinɔn jɔnya juru o tigɛra parap ka bɔ hakiliw la yan ɔ n'a tun tɛ k'i ma baasi ye n'i y'i hakili masigi k'i hakili singa i badenw ma k'a dɔn k'i wolofin ɲɔgɔnw don tubabu ka mugan t'u kɔnɔ arabu ka mugan t'u kɔnɔ wa u bɛ nin cɛsiri la u faso de ye u tɛ ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la ɔ kuma dɔ la i bɛna dɔw faamu k'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka miiri tun ma s'o ma janko k'o mɛn mɔgɔ wɛrɛ da kuwa i b'i hakili sigi k'a lamɛn awɔ bi kɔfɛ n'i nana anw ka kɛnɛ kan kana anw denw n'an dɔgɔninw anw ka kalandenw n k'i kan'u suma ni hawa ni hadamadenya ye anw tɛ hadamaden ye anw tɛ hawa den ye hawa ye dilanfɛn de ye hadama ye dilanfɛn de ye anw ye danfɛn de ye an tɛ fɛn sugu kelen ye ne dɔgɔnin n'i ma dusu n ko n'i ma dusu ni se kɛra i ye don o don i yɛrɛ ka wuli ka taa a ɲɛɲini ko nkalontigɛla de ko ne seere bɛ ba kɔ cɛkɔrɔba min filɛ bada la an ka s'a ma a kɛra o ɲɛna ne hakili la o sɔsɔ man di kosɛbɛ dɛ e yɛrɛ ka wuli i ka taa bagidadi iraki i bɛ taa simɛri site ye yen nɔ simɛri site minnu ye hawa ni hadama dilan hawa ni hadama min n'a ni ibilisa julankolon tun bɛ ɲɔgɔn kan u ka alijinɛ kɔnɔ jardin d'éden u bɛ k'o jardin min fɔ u kan bɛ e ka dugukolo de ma yan nɔ sinɔn yiritu yɛrɛ t'o yɔrɔ la yan nɔ kamalen e ma ko in faamu i hakili sigi k'a lamɛn ka ɲɛ

an ka karamɔgɔ an ka kinna cheikh anta diop y'a bɔ dɔnni kɔnɔ k'a jira diɲɛ na ko diɲɛ den fɔlɔ ye wolofin ye an dali i b'o san ba yirika jate yanni ka jɛman dan fɔlɔ kuwa jɛman dilanna de anw danna de karamɔgɔ an tɛ fɛn kelen ye kan'an suma ɲɔgɔn ma wolofindenw man ka don wolofin hakili bɛ minnu kɔnɔ anw tɛ hadamaden ye anw tɛ hawadenw ye olu dilanna site kɔnɔ simɛri zifu y'a korondolu de bolo ka ziiri dama dama fara ɲɔgɔn kan ka diyagoya hakilina kira dɔ dilan ka kabako bɛɛ ta ka nɔrɔ a la k'o tɔgɔ ye musa anw b'a yirila ya danni kɔnɔ ko danfɛn ma dan danbaga bolo min tɔgɔ ye musa zifu kisɛ kelen ma jɔnya kisɛ kelen kɛ ezibiti hali n'u nana aventure la Égypte o y'a sɔrɔ pyramide jɔlen ka ca san ba saba ye karamɔgɔ n ko dɔnni sera o ma bi e t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ Égypte bi ni kunsigi tɔmɔna mansinw bɛ yen k'a d'a la minnu bɛ se k'a jira ko maaninfin kunsigi don bagan kunsigi don wa nin kunsigitigi a sara sifinya ra a sara sijɛya ra n ko nin kunsigitigi a sara a yɛrɛ ma mɔgɔ de kɛra ni sababuya ye sogo de binna a kan o bi dɔn bi dɔnni kɔnɔna na olu de y'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na dɔnni kɔnɔ ko zifu tile kelen ma tile kelen kɛ ezibiti o tuma an b'a f'i ɲɛna hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan ko maa yɛrɛ de ma da danbaga bolo ko min tɔgɔ ye musa janko e ka ala k'o tɔgɔ f'i ɲɛna siɲɛ bi seegin n'a nɔ kan fɛn kuranɛ kɔnɔ i hakili sigi u y'a ta ɲɔgɔn bolo de sigi fili k'a dɔn ko musa ko ko ala nana kuma ale de fɛ n ko n bɛ k'a ɲininka kulakadenw ko aw hakili la ko kɛlɛ bɛ ne bolo dugu ma wa a y'a kɛ burama na a y'a kɛ sedu la a y'a kɛ jamana na o bɛɛ bɛ kɛlɛfɛn bɔ n ko a y'a kɛ ne ka du de la aw bɛ ne mɔkɛ min dɔn kula a n'a dɔgɔnin min farala n ko ne kɔrɔkɛ maadu a tɔgɔ dalen b'o de la o sigilen tun bɛ kati o denw kɛra minisiri ye musa ka tan na aw y'u y'an ka so wa fɛntigi mago bɛ fantan na wa janko a faralen diinɛ nɔfɛ aw ye ne fa min kelen ye kula dɔgɔnin t'a bolo cɛman na n ko dɔgɔkɛ kelen tun b'a bolo o sara ne de tigɛ kɔnɔ libelevili ne ko gabɔnkaden aw t'a dɔn n ko a ye caman fɔ ne ɲɛna k'o tiɲɛna n ko mun y'o fara n ko diinɛ de don o tuma aw ɲɛ tɛ ne ni dɔgɔkɛ la bi wa kula kanu sanfɛ n ko a ɲɛ t'an na wa mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n ko diinɛ de don o tuma n'aw ko ko ne ka ko hali bi ko ne kana n cɛ siri o la ko ne ko n da la ko n ma da mɛlɛkɛ ko la ne dɔgɔnin ko ne ma ko ne ma bɔ k'a seereya an ka du gurupu kan ko ne ma bɔ k'a seereya n da la ko n dalen don mɛlɛkɛ ko la ko ni ne sara ale ɲɛna ko a y'i kale ko a tɛ seli ne su kan n ko n ye n kale a ye ni ne dara a la k'a fɔ n da la a ye n ko ne bamanan dalen b'a la n ko danfɛn bɛ danbaga bolo ko a tɔgɔ ye mɛlɛkɛ don o don ni danbaga bɛ ni minɛ o don a ka ne ne ni n bɔkolo bɛɛ lajɛlen ni minɛ ne ka maaya ka d'aw ma n ko n t'a fɔ n da la tulonkɛ dɔ kɔnɔ a t'a ɲɛna ko ne bɛ tulonkɛra fɛn na dɛ n ko kɔnɔ a t'a ɲɛna ko ne bɛ tulonkɛra fɛn na a bɛ ka taa min don don ɲɔgɔn kun ma yen nɔ awɔ ee ne ye n seko damayira kɛ diinɛ na n seko damayira wa o kana a lamaloya dɛ o kana a lasiran hali ni filimu seginna a kan sini ne b'o ɲɔgɔnna kɛ mɛ ne y'a fɔ a bɛɛ ɲɛna n ko hiji kɛra ka ne yɛrɛ to dubayi dugure fɛ yen dugure aw minnu bɛ taa dubayi bi bɛɛ ka taa ka dugure ɲininka 98 hiji kɛra ka ne to dubayi dugure nana mɔbili jɔ ko lilayi wa rasululayi ko an ka taa maga hali an bɛ ji min min ko ale de b'a sara n ko ni y'a sɔrɔ n dalen b'a mɔgɔ bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ ne balimaw diinɛ sigilen bɛ fɛn min kan ko mɛlɛkɛko ne ko a ma kabini ne dara ma da o de la a bɔra min nɔfɛ n y'a ɲɛfɔ a bɛɛ ɲɛna kɛnɛw kan ka nɔgɔ bɔ a la wa o mɛlɛkɛko n ko n y'a seere di a ma denmisɛnninya na sunguruntigɛ nɔfɛ kula a ka alimami min fil'a bolo a ka kutubulu bayanu min fil'a bolo n ko a ka kodɔnna min fil'a bolo basiri ani ne taara kaburudo la ne ye kaburu waraka a ɲɛna basiri jɔlen ye ɲɛgɛnɛ kɛ basiri ka kɔrɔ ni ne kɔrɔkɛ kɔrɔba ye a jɔlen ye ɲɛgɛnɛ kɛ ko ne ye su waraka ɛ ne ko maaninfin tɛ wa olu dalen bɛ mɛlɛkɛko min na ne ma da o la o y'a sɔrɔ ne ma deli ka se bamakɔ yɛrɛ janko ka kuran ye n ɲɛna kɔnɔtaw ɲɛna k'a daminɛna sɔgɔmɛ na ayi aw bolo ko k'a yɛrɛ bɛ ka dɔ fara fiɲɛ bɛ dɔ fara fatɔkɛ julanbugu a y'a ko min ye o tɛ foyi tɛ ne na wa ne tɛ foyi min a kana taa nin si don n ka musokɔrɔba kunkolo la a y'a ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ foyi min pa paga tɛ ne hakili la pa paga n ka kɛnɛ bi de ka tɛmɛ kunun kan a bɛ bakari kelen min dɔn bakari de don fo ka fo ka su ko fo ka dugu jɛ mɛ ne y'a fɔ a ye so kɔnɔ de n ko n'i ye ne sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ n ko n'i m'i sigi n ka so geren kɔfɛ k'i boli ka t'i ɲɛ da i ka jahanama ni alijinɛ kan k'i k'a fɔ ne ma ko tu ne ko n ko a ka bɔ de n'a bɛ se ka ne sɔsɔ min na a ka bɔ sa a ka n sɔsɔ hɔrɔnya ni danbe la an bɛ hɔrɔn kɛnɛ de kan n ko bamanan mankan don ne ma ne ma foyi kalan mɛ ne y'an ka du de kalan ka dɔn ka dɔnni sɔrɔ a kɔnɔ ka diɲɛ minɛ n'o de ye ka dusu ta n'o de ye ne ma foyi kalan kalannenw y'u da ne bakari de kɔrɔ n ko a ye bɔ sa a k'a fɔ ɲɛna ni yɛrɛdɔn de ka di ni walidɔn de ka di a ye bɔ kula ka don a ka sɛbɛn di yan ne ye faso ta n seko damayira la n se ye min ye aw bɛ se ka sɔsɔ ka bɛnnasow ta ka basow ta wa ne de ko n ko n ma da a ka alako la a ka alako ne tile kelen ma da a la nka ne ma da a la ka bɛn min ma o tɔgɔ de ye ko mɛlɛkɛko nin ne ma da mɛlɛkɛko in na je vois ça comme des montages voilà fo k'o ɲɛɲini ka taa n tɛgɛ dɔw kisɛ ka don min na ja ja fɛn danfɛn yɛrɛ tɔgɔ tɛ n ko a bɛ se ka bɔ ka taa vérifier hebrew ka kan de don dans le langue hébreu mɛlɛkɛ ani wahu bɛɛ ye fɛn kelen i miiri bɛ ka min sama ka s'i ma ne bɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi aw yɛrɛ bolo ko wahu dɔ de bɛ ka jigin ne kan wa o ye ne miiri de ye ne m'a kalan n ko ne ye min ye k'a dɔn k'a miiri ka se k'a lawaleya hɔrɔn kɛnɛ kan ne bolo b'o saba dɔrɔn de la ni cɛ bɛ se k'a sɔsɔ bɔ i k'i jɔ juma kutuba dɔ k'a di kulakadenw ma k'a fɔ kɛnɛ sinfon bɛɛ lajɛlen ma ko hotep hotep hotep ko kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan tun don bamanan mankan don karamɔgɔ ka kɛlɛ jan na n ko k'a sebagaya d'an ma ni hakili de ye an k'a dɔn ni min fɔr'i ɲɛna ko n'a t'o kɔnɔ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kɔnɔ o gosi bolokɔ la i k'a saba kɛnɛ ma o ma kɛ tiɲɛ ye o tɛ kɛ tiɲɛ ye o ni tiɲɛ tɛ kelen ye n k'o ye tiɲɛ sina ye n'i y'i bala o la n'i m'i bɔkolo don dibi la i k'a fɔ an ma ko tulɔ b'a tigi bali wa n ko a tɛ sabali wa bamanan npogotigiw ni pɛntɛliw tun bɛna kula sugu jɔ don min na u sinbara jɔlen a ka hakɛ to a fɔcogo la n k'o don la o y'a sɔrɔ i ka npogotigi kɔnɔma y'an ka dugu kɔnɔ npogotigi fɔlɔ min u y'a fɔ k'a ye kɔnɔ ta a ye kɔnɔ ta fo ka taa jigin hali a ma b'u ka dukɛnɛ na ka taa ɲɛgɛn na a ba bɛ taa palan de d'a ma so kɔnɔ n k'o kɛra anw balolen ɲɛna ko la a tɛ sabali wa salamu aleykum kɛra priorité ye don min na ɲɔmɔgɔden kɔnɔko yɛrɛ o yɔrɔ farala ka bɔ kuranɛ na anw ka dugu kɔnɔ waajuli tɛ se ka k'o kan alimami den ye dɔ sɔrɔ alimami yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ dɔ bɛ alimami denmuso bolo n ko dugu waritigi ye dɔ sɔrɔ dugu maa farin ye dɔ sɔrɔ dugu maa nɔgɔ ye dɔ sɔrɔ n ko dugu sigi fɛn bɛɛ den y'a sɔrɔ e bɛ t'o waajuli kɛ misiri jumɛn na n'i y'o fɔ kula misiri la i kelen misiri bɛɛ bɛ taa k'i jɔlen to yen o ma tigɛ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ aw bɛɛ ɲɛna wa n k'o yɔrɔ ma tigɛ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ aw bɛɛ ɲɛna wa a t'an bɛɛ bolo wa jɛnɛya ye maloya ko y'an ka dugu la bilen n k'o de ye tɔgɔtigi yɛrɛ ko a kun ka kɛnɛ a bɛ waletaw ta an ka ca a bɛ npogotigiw ta o ma k'an ka dugu kɔnɔ fo salamu aleykum kɛra priorité don min na dugu kɔnɔ fo a ye jalamugu don denmisɛnninw kunkolo la don min na aw b'an sɔrɔ a ɲɛ rezo in de kan yan ne tɛ taa nɔfɛ dɛ nka aw b'an sɔrɔ a ɲɛ rezo in kan n'a m'a hakili sigi n'a ma k'a kɔnɔ k'a ka jinɛw nalen don fa bɛ don a ra yan nɔ a y'a hakili sigi dɛ a sera kɛnɛ minnu kan ne y'a fɔ a ye n ko dugu kɛnɛ tɛ yan yan tɔgɔ de ye ko cɛbɔ kɛnɛ ni min b'a dɔn bɔ i ka kelen de warakara ne ko ten a banna J'ai lancé le défi à tous les citoyens de Koula, le commune rurale, 54 villages. N ko ni min bɛ se ka kelen sɔsɔ bɔ i k'a sɔsɔ ni n m'i bɛnba don cogo f'i ɲɛna silamɛya la i k'a fɔ ne ma ko Koula n'a dugu bɛɛ lajɛlen a tɛ sabali wa minnu ni silamɛya sera Koula o duw dɔnnen don koyi minnu ka mɔgɔkɔrɔbaw silamɛlama sera Koula n k'olu dɔnnen don. bamanandenw ka bɔ kɔmɔtu rɔ an sigilen ɲɛna n ko bamanandenw mɔkɛw ka bɔ kɔmɔtu rɔ an sigilen ɲɛna ka tila ka n'u sigi bi k'an ka dugu ta k'a kɛ manamanakan fɔ ye an ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa ka mali to wa mali komini bɛɛ bɛ ka taa k'an ka komini de to ko a ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko n'aw ka priorité tɛ misirijɔ ye ko madarasa sojɔ ne ko a ma n k'o tuma rɔ ne tigɛr'a la n ko a bɛ min y'an faso ma dugu ma a ka bɔ a k'o de fɔ ne ɲɛna bani n'a ye bɛɛ kalan mandarasa la ka bɛɛ kɛ hafizul kuranɛ ye a bɛ mun ɲ'a dugu ma minnu y'u denw kalan an ɲɛ b'a résultat la bi amadu kufa n ko halaladen don maliyɛn den de ye komi ne ni e cogo a ye min kalan ka da la ka sɔn min ma a bɛ ka baara kɛ n'o de ye faso kɔnɔ aw dɔ bɛ se ka bɔ ka sɔsɔ ko silamɛ tɛ wa n'i y'a fɔ i da la ko kafiri don n'a ma taa kula ci kelen nɔfɛ i k'a fɔ ne ma ko awɔ ja tɛ sabali sa hee cɛ n ko a tɛ sabali a ka miiri a ka tasi a k'a dɔn ko maaya ye hakili de ye ni hakili tɛ foyi tɛ yen nɔ aw caman bɛ pan ka moroke la n ye n kala ye takiya ɲuman k'a kala se lati sa la a ka salamu aleykum yɛrɛ o jɛlen tɛ hali bi aw baden de bɛ ka kuma a fɛ aw sinji de bɛ ka kuma a fɛ n ko a bɛ k'an ka du ci a y'a ci kunu k'a ci kunasini a bɛ fɛ k'a ci bi ne bɛ k'o ta k'o yira o la aa kami hali bi ko ko mɔgɔ caman ka fatɔkɛ bɔra mɔgɔ caman ka fatɔkɛ bɔra fatɔkan de don a tɛ bɔ an ka sɛbɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n ko yan de ye rezo kan ye tigiya daluya k'a bɔ k'a da hɔrɔnya ni danbe la kuranɛ ala ye nkalon minnu tigɛ yen n ko ne kan t'o ma n ko jaburu ala ye nkalon minnu tigɛ yen ne mago pa paga t'o la o ta i ka taa n'o ye n'i dar'o la o y'i ka hakɛ ye ni o bɛ min ɲɛ i ma ɲɛnamaya kɔnɔ o k'i ka du kɔnɔ yen nɔ mɛ n'i bɛ bɔ fasojɔ kɛnɛ kan kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kan n ko kuma kɔrɔw fɔ kɛnɛ kan ka don tulo kɔrɔw la n'i bɛ bɔ k'i jɔ n'i ma bɔ ni daluya ye n'an y'i to yen ko bɛɛ ye nkalon ye an t'i nɛni an t'i buruja wa an t'i gɛn mɛ an b'a gɛn de fo ka taa jɔra hɔrɔn kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan fadenya kɛnɛ kan masumaworo ka kunfinkɛ mankan don kula ka dɔn a ka kutuba filɛ a ye nin lamɛn a ka gɛrɛnw na n ko a ka nin lamɛn tew kunna a n'a musow n'a denw a k'a fɔ ko ko han ka baga dɛ k'a kɛra fɛn min ye ko an t'a dɔn foyi t'a la a ma foyi kɛ a ye min ye hakili yɛrɛ ka sebagaya a bɛ ka kuma ni o de ye sɔn de ma k'a fɔ k'o de ye mɔgɔya ye ne bɛ kɛmɛ ni mugan f'i ɲɛna e t'o dɔn kula e sigilen b'o kan n ko n b'a f'i ɲɛna a ka du kɔnɔ e t'o dɔn kula e sigilen b'o kan o tuma i bɛ sɔrɔ ka n'a dɔn de k'i y'i kɔsantere min kan ko ja o ye nkalon ye ko tiɲɛ wɛrɛ b'o kɔfɛ o don kana taa kuranɛ kɔnɔ sa u ka ja i ma n ko lenjina ka ja tawureta ka ja jaburu ka ja ne b'a ɲɔgɔnna tan ni fila sɛbɛn kula k'a ta k'a d'i ma n'i m'a k'i ye hɔrɔn kɛnɛ kan k'i k'i daji tu n kunkolo la kulakadenw a ye bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ a ye bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ bamanankɛ mankan don min bɛ se ka jaabi kun labɔ ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo k'a fɔ ko ni jɛɲɛna ko a b'a hakɛ to kamɛtidenw n nana n fa n fa ka kutuba yɛlɛ mɛ kutuba in bi ta yɛlɛnen bɛ k'a di n ka dugudenw de ma a bɛɛ folen don hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ne b'a dɔn ko hɔrɔndenw don ne b'a dɔn ko danbetigidenw don n ko ne b'a dɔn yɛrɛdɔnnaw don maa minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'u yɛrɛ dɔn aw ma ne dɔgɔninw ye ka n dɔn erezo kan k'an ka ɲɔgɔn kanu ka bonya bɛɛ ta ka ne sɛgɛrɛ ne ye mago ɲa minnu baw ye ne ye mago ɲa minnu faw ye ne taara minnu baw kɔɲɔyɔrɔ la n ko ne taara minnu baw ka siɲɛna kɛ n ko ne ni minnu baw ye tulonkɛ kɛ fɛrɛ la bi olu de bɛna ka n'u da fa ne cɛkɔrɔbatɔ la k'o tɔgɔ ye ko diinɛko kula bɛɛ lajɛlen aw dɔ bɛ rezo kan yan min bɛ diinɛ dɔn ka ne fa bɔ dɔ ka bɔ k'i bolo kɔrɔta kulakaden n ko ne ko aw kulakadenw ko don min bi yan dɔ ka bɔ i k'i bolo kɔrɔta kɛnɛ kan yan k'i dalen b'a la k'i tun bi kuranɛ de kayimu kitabulu larɛba k'i fa tun bi kula k'i b'a dɔn ko i b'a dɔn k'a tun bi kuranɛ dɔn ka tɛmɛ ne fa kan n ko dɔ ka bɔ i k'i bolo kɔrɔta ni cɛ tun bi kula o don a tun b'i suma cɛ min ma kuranɛ na o mɔgɔ fila dɔrɔn don awɔ kula dugu kɔnɔ bugasumu tarawele yuba mankɛnɛ a banna n ko a banna hali a dɔgɔkɛ min filɛ bajanbugu la bajan ko k'ale tun bɛ lesɔn ta anw fa de bolo aw bɛna kuranɛko kuma de fɔ ne ɲɛna rezo kan aw bɛ kuranɛko dɔn ne b'a bɛɛ mɔkɛw tuubi cogo dɔn a bɛɛ a fɛn o fɛn filɛ dala manamanakan fɔ la kula kanu sanfɛ n ko ne b'a bɛɛ mɔkɛ tuubi cogo dɔn ko ne ye n yɛrɛ de ɲini ka n yɛrɛ dɔn olu taara ziiri min kala u k'u wasa dora ne tora n tɛna kora n to mɔgɔ musalakaw kan wa ne tɛ ka maa si nɛgɛ a bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye ko n bɛ ka dugudenw lafili dɛ n bɛ ka mɔgɔw lafili ne bɛ diinɛ min kɔfɛ u ma diinɛ dɔn mɛ a b'a dɔn diinɛ dɔ de bɛ ne ka ne sara ta diinɛ dɔ de bɛ ka ne fɛ ne ye n kalen bɔkolo ni danbe la cɛ ka mugan tɛ ne kɔnɔ muso ka mugan tɛ ne kɔnɔ ne ta min ma taa nin kɛlɛ in na ne m'o sɔrɔ a la ne tɛ k'o ɲini a la wa o ɲinini nafa kisɛ kelen tɛ ne kan ne b'a dɔn ko ne ye min ye a la ɲɛnamaya kɔnɔ ni maliyɛn tora tan nɔ an ka jamanadenya de tɔ man jan bilen i bɛna an jɔlen de ye wale hakili b'an kɔnɔ kuwa ne donna kɛlɛ la min kama a fa filɛ a ba filɛ wa n'a bɛ kɛlɛkɛ kun bɔ hɔrɔnden dɔ ka bɔ k'a sɔsɔ n'a tɛ kɛlɛkɛ kun bɔ ko ne ko hɔrɔnden dɔ ka bɔ i k'a sɔsɔ ne donna kɛlɛ la nin de kama n tɛ tɔgɔ ɲini na n tɛ jɔyɔrɔ ɲini na a bɛ ka taa mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ don tan malika y'a bɔ tan karamɔgɔ karisa y'a kɛ tan karamɔgɔ ye bamanan don tan karamɔgɔ a kana baga mɔgɔ ma kana taa mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ fo n dɔgɔninw n ko a y'a hakili sigi n ye n kalen bɔkolo la a bolo kelen bɛ kuranɛ min na ne b'a siɲɛ saba sɛbɛn kula dugu kɔnɔ k'a jira an la n ko aw ɲɛ tɛ anw ka dugu la bi mɔgɔninfin n'a wolofa ka fara ɲɔgɔn na woloba ni wolofa olu n'u ka ga denkɛ n'a muso n'a ka ga o ma kɛ anw ka dugu kɔnɔ fo misiri cayalen fo dugu priorite kɛlen salamaleku ye tuma min na ne ko kulakadenw a tɛ maloya n'a ka diinɛ ye hali bi n ko ne ko n ko a tɛ maloya n'a ka diinɛ nin ye hali bi wa aw ka bɔ ka kelen fɔ an ɲɛna an bɛɛ nana sigi bamanan minnu kan tuma min na u tun b'u ka fasu n'u ka bulonda kan n k'u tun b'u ka kɔmɔ bɔ u b'u ka ɲa bɔ aw ka bɔ ka kelen fɔ ne ɲɛna kula dugu kɔnɔ ko bamanankɛ dɔ n'a wolofa farala ɲɔgɔn na awɔ dugu kɔni mana bonya maaw bɛ fara fara bi u bɛ sigi u b'u ka balimaya kɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ɔ mɛ ka maa n'i wolofa fara woloba n'a ka guwa o n'a den tɔw bɛ ka tobili kɛ woloden fana n'a muso n'a ka du o fana bɛ k'a ka tobili k'a ka so n k'o ma k'anw ka dugu kɔnɔ fo misiri kɛlen kɔ fila ye fo dugu bɛɛ kɛlen kɔ salamu aleykum ye fo kɔmɔso cilen kɔfɛ n ko fo an ka ɲaso cilen kɔfɛ o ma k'anw fɛ yen fo fasu ni bulonda bilalen bamanan k'a fɔ ko tu bisimila ye don min na ko a tigɛra bɛɛ la ko k'i bolo kɛ arabu ka ala la o ma kɛ anw ka dugu kɔnɔ fo o kɛlen kulakaden aw bɛ ka taa kuranɛ jumɛn ɲini arabu bolo a tɛna an ka kula kuranɛ d'a ma n ko kulakaden halala man ka don sɔrɔ kula mɔ kula wa ne y'o dɔgɔfɔ fila de ta jɔnya ko ne y'a ɲɛɲini n ka denmisɛnninya kɔnɔ fo ka taa n jɔ danbaga yɛrɛ la n ko a sɔnna cogo di ka maa fila da dɔ ka dɔ kɛ jɔn ye aw hakili la ko kɛlɛ bɛ ne bolo duguma wa karamɔgɔ n k'u b'a f'i ye ko musa de ko ala nana kuma a fɛ ale ka so ɛɛ o ka ala cɛkɔrɔba in kɔni min sigilen bɛ mɛlɛkɛ segin kaman na laruso la a denkɛ jɔlen b'a kininbolo filɛ a ɲɛ bɛ barazago kɔnɔna na a bɛ to ka n'u ta k'olu kerin kerin a yɛrɛ y'i kali a ka dolo la k'i kali a ka kalo la o waati danfɛnba tun y'ale bolo de ye ko n'a tun y'a dɔn ko sateliti bɛ dan ɲɛ k'ala tun b'i kali sateliti la ka sɔrɔ o tile ma se karamɔgɔ tɛ bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ n ko yan tɔgɔ ye ko faso jɔ kɛnɛ kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kuma kɔrɔ fɔ kɛnɛ ka don tulo kɔrɔ la o musa ko bila i kɔfɛ o n'a ka fa o n'a ka karamɔgɔkɛ ka kiti n'i y'o kalan n'i m'i sɛmɛ ala la n'i k'i b'a tigɛ mɔgɔninfinya hakili kɔnɔna na n ko n'a ma tigɛra k'an daji tu i kunkolo la i b'a fɔ tu i n'a dɔn o yɔrɔ de la ko ala yɛrɛ ye banbaga maa ci de ka taa baga waliden ma k'a bɛna kɛ kafiri ye k'a sɔrɔ a ma kɛ kafiri ye e b'o ala ka kitiw tigɛ cogo dɔn n k'o bɛ ɲɛ b'o n'a denw n'a yɛrɛ mɔdenw de bolo karamɔgɔ i tɛ bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ n ko yan tɛ duguma kɛlɛkɛyɔrɔ ye isa ma n'i yɛrɛ dilan wa nkalon dara cɛ min na ko a ko a ye kira ye un simple révolutionnaire a ka dugu tun minɛna romainw de bolo k'u bila jɔnya la k'u tɔɔrɔ k'u kɛ ko bɛɛ ye cɛ wulila ka révolution na a bɛ fɛ ka romainw ka fanga gɛn ka b'u da la a kɛlɛ diyara a la romɛw ye o tɔgɔ kelen de ta k'o dilan diyagoya la u ni namaratɔw dugu namaratɔw farala ɲɔgɔn kan k'o ye ala den ye k'o sɔrɔla ko ba tun b'o la ko fa t'o la e k'a fɔ ko ala k'o dɔ kɛ mali dugukolo kan bi ka den dɔ wolo ko fa t'a la avec test adn n'a ma taa fa bɔ ba jeli b'a ba kɔnɔ ka n'a yira i la i b'a fɔ a ma ko karamɔgɔ fɛn min tɛ nkalon tigɛ o ye waati ye an bɛ ka kuma waati de kan mamadu yɛrɛ ma n'a sɛmɛntiya wa a ka kuranɛ kɔnɔ ko ale ka ala fana y'a fɔ a ye k'o kelen don ko nkalon foyi t'a la ko fa tɛ musa la isa la ko ba de b'a la k'a bɔra a ka nɔrɔ la k'a y'a ni fiyɛ mɛlɛkɛw de la jinɛw nana ni dɔ la e m'a mɛn mamadu fana da ɔ n ko mamadu yɛrɛ de ye ala ba nin ye e tɛ ko in kalama e t'a ɲɛ dɔn karamɔgɔ i hakili sigi an b'a ɲɛfɔ i ɲɛna dɔɔni kɛnɛ kan gɛrɛ kuranɛ dɔnbagaw la i k'u ɲininka kuranɛ jigin ka yɛlɛ u ko haya ba wɔɔrɔ n'a nɔganfɛ suran kɛmɛ ni suran tan naani a fɔ karamɔgɔ kelen ye k'a ka na ni suran kelen ye tubabukan ni arabukan na ka na a da ɲɛ kɔrɔ yan mamadu fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ mamadu ba tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ n ko mamadu tun hakili la ko k'o bɛna to ziirinda ninnu ma ko ni waati kɛra ko n'a tiɲɛ ma dɔn kɔsanna mɔgɔw n'a fɔ ko o tuma ni fa tɛ mamadu la ba tɛ mamadu la o tuma mamadu yɛrɛ de ye ala ye ale muso tun ye mariyama ye olu ye isa sɔrɔ ale de nana bɔ musaya ka so n ko ala in ye mamadu yɛrɛ de ye ko ne bɛ mɔgɔ ninnu ka fɛn in kalama kosɛbɛ karamɔgɔ i hakili sigi a bɛ fɔ i ɲɛna yan sigifili kan de don o ala min fɔra i ɲɛna o m'a f'i ye k'a ma bɔ fɛn na wa ko fɛn ma bɔ a la k'o ye ala kodɔnbali ye danbaga min ye danni kɛ o ma bɔ fɛn na o de tun bɛ yen k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen n ko fɛn tɛ yen don min na o de bɛ kɛ yen anw b'o danbaga dɔn mɛ fɛn bɔra o la an bɛɛ bɔra o de la olu ka ala de ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la mɛ an bɛ danbaga min dɔn o de ma bɔ fɛn na mɛ fɛn bɔr'o la n ko an bɛɛ bɔr'o de la wa o de b'an bɛɛ kelen kelenna na wa an bɛɛ kelen kelenna ye o ɲɔgɔnna dɔgɔmanin de ye dugukolo in sanfɛ karamɔgɔ n k'i ka bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ kana na mamadu ka publicité k'an ɲɛna yan nɔ mamadu de y'a ka ala n'a ka a ka fɛn bɛɛ a bolo a kuranɛ n'a mamadu n'a ala n'a kira n ko a bɛɛ y'a mamadu kelen ye e ma fɛn faamu wa n ko sigifilikanw de don ko ne bɛ kɛlɛ dɔn kosɛbɛ bɔ dɛ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ karamɔgɔ kalandenw ka kalanden laban mankan don karamɔgɔ yan tɛ tulonkɛ kɛnɛ ye dɛ i sera kɛnɛ min kan i tɛ kuma ni hakili ye yan kana to karamɔgɔ ka bɔ k'i sɔrɔ yan koyi ŋanaw bi yan dɛ n ko kolokotow bi yan nangarabaw bi yan nin nɔ kinaw bi yan kana to k'i sɔrɔ yan ni nin kumaw y'i da kɔnɔ dɛ sogere cun ka sumaya dingɛ bɛ ɲɛ n ko dingɛ bɛ ɲɛ i ka sogere tɛ se k'a pan n'a ko a b'a pan i bɛna jigin a kɔnɔ i bɛ kan kari ka kɛlɛ diya an na ka sebagaya di ne n'e bɛɛ lajɛlen ma ni min ye o tɔgɔ de ye ko hakili diɲɛ faamaden awɔ o kama an k'i ma ko kɛlɛ bɛ sanfɛ kan'i kun kɔrɔta sanfɛla in ko tɛ anw kan bɛ maaya sanfɛla de ma faamaden min dalen bɛ ne de kun an t'a girinya dɔn an t'a sumaya dɔn an t'a kalaya dɔn n ko n'i y'o labaara o kɔfili o y'i ma wuruki de ye maa o maa y'o baara ɲɛnamaya kɔnɔ mirindi o mirindi y'o baara sosiyete o sosiyete y'o baara o kɔfili olu ma ye hɛrɛ de ye o tuma e tɛ ɛndi dɔn wa i tɛ faransi ta bila cogo dɔn nk'u y'a bila ɛsipaɲi cogo min na e t'o dɔn wa n'an ko k'a kɔfili ye wuruki ye n'i ma sɔn a ma bɔ i ka tigiya lajɛ an b'a yir'i la de karamɔgɔ kɛlɛ bɛ sanfɛ yan kojugu hakilitigiw man k'a dɔn ni kira banna hakili in don n ko ni nabi banna hakili in don ni waliju banna n ko ha an hakili in don kunu tiɲɛ bɛ se ka kɛ bi tiɲɛ ye u ye min fɛ yen na mali la ko waliju ba kelen waliju ba fila i tɛ taa waliju dɔ wele bi an ka an ka tiɲɛ yɛrɛ ye kɛnɛ kan basa koronaw b'an dala dɛ n ko ɲɛ bɛrɛ minɛnaw b'an dala a ye taa ka waliju su kunun ka na n'u ye k'u ka ko dɔ kan y'an ba ye ta karamɔgɔ k'an bolo to arabu ka ala bolo foyi tɛ se k'an bɔ a kɔnɔ a y'a bila an ka tɛmɛ minnu y'a bila a kɛr'u ma hɛrɛ ye ka kɛlɛ jan na ee nin ye ne ka perezan ye mon perezan an bɛ garidabu la an bɛ garidabu la sapo bɔra k'a da ka woro tan da fura la ye awɔ k'an bolo fila da dugu ma awɔ k'i fo i ka dɔgɔnɔdenya halalaya la awɔ k'i bolo to i bɛnbaw nɔfɛ kana siran foyi ɲɛ foyi tɛ foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi bɔ yen nɔ ka jɛ minnu bolo b'an fɛ kɛlɛ la olu ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o kama n ko den bɛɛ bɛ fa dɔ nɔ de la n ko faw bɛ faw de nɔ na n ko siga t'a la sa ne ka perezan n ko n'i yɛlɛla sanfɛ kɛlɛ bɛ yɛlɛ o bolo kojugu k'u kana taa yen u t'a dɔn i mana danni kɛ i b'i mɔkɛ tannan sɔrɔ kuma min i bɛ jamakulu min y'i kɔ o bɛ caya i ma kojugu k'u ka da duguma yan banni a ko mamadu ye min fɔ anw bɛ se ka seereya min kan ko an kamɛtidenw bɛ se ka seereya min kan mamadu yɛrɛ ka ala ye min fɔ ko anw bɛ seere o de kan awɔ a ko a ye mamadu ci arabu de ma a y'a ci arabukan de la wa mamadu ka laseli kan ka kɛ arabu de ma anw tɔgɔ ma fɔ a ra anw sen t'a ra anw bolo t'a ra ko fo jagoya anw k'an toduncogo kɛ mamadu toduncogo ye k'an ka fini doncogo kɛ mamadu fini doncogo ye k'an ka su don mamadu ka su doncogo la k'an tɔgɔ da mamadu balimaw tɔgɔw la k'an ka tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bila ka ɲinan an yɛrɛ kɔ k'an ka nafolomugu cɛ ka t'o di mamadu n'a denw ma o k'o don dɔlɔ la diɲɛ ɲɛfɛ ka seli k'an ɲɛsin mamadu ka dugu ma ka seli mamadu ka kan na ka d'a kan ko n'an sara don min na ko mamadu ka mɛlɛkɛw bɛna an ɲininka arabukan de la k'u b'an ɲininka ko an ka diinɛ tun ye jumɛn ye an b'a fɔ mamadu ka diinɛ ko an dalen tun don jɔn na ko mamadu ka kiraya ko an bɛ k'a seereya wa ko an yɛrɛ y'a seere k'u b'i sama yɔrɔ bɛɛ ko ka taa muso bi wolonfila ni fila d'i ma perezan ko an ko maliyɛndenw ma ko fo n'a dira k'a sɔrɔ arabu ma ba sa la dɛ ko sinɔ ni arabukɛ kɔni sɔnna k'a ye min di ko ale denmuso don k'o don ko n'u ma arabu ka ala jɔlen minɛ k'a kan tigɛ u ɲɛna k'u b'a fɔ a ma ko ko kalandenw man ka don kana jɛgɛ bɛ jira fara an ka karamɔgɔ ta kan awɔ mamadu yɛrɛ ka ala ye min fɔ ko anw bɛ seereya o de kan awɔ mamadu min cira musow ma mamadu min cira musoko la mamadu min ka ɲɛnamaya kɛra musoko ye muso kɛra mamadu min ni sata ye kɔni a ka ala jɔlen ɲɛ o ale ɲɛna ko ni min bɛ se k'a sɔsɔ k'o ka taa bukari kalan o ka tabari kalan o ka ayisa erevele kalan k'o ka abudul dawudulu kalan k'o ka adisa bɛɛ lajɛlen kalan u bolo kɛlen bɛ adisa min na u bɛɛ y'a seereya k'a fɔ ko mamadu ko muso de kɛra a ni sababu ye o o musoko kelen o kɛlɛ de ye mamadu n'a dɔgɔkɛ n'o ye ali ye a tun bɛ ka min namara k'a b'o k'a ka sikisɛsɛri ye o ni mamadu furumuso bakari muso bakari denmuso min dira a ma san kɔnɔntɔn ni bi ni mamadu su wulila ne terikɛ ne badenkɛ k'e k'i den d'a ma san kɔnɔntɔn bɔ i k'a fɔ an ɲɛna fasojɔ kɛnɛ kan i bɛ sɔn wa n k'an bɛ k'i ɲininka n k'i bɛ sɔn wa ɔ den min bɛ sɔn o ma o ye den minnu ko ko mamadu ka bon n'u fa n'u baw ye a y'olu dabɔ fasojɔ kɛnɛ na a y'olu minɛ ka t'u sigi u mɔmuso kɔrɔ k'u k'u kuma yɔrɔ man ɲi yan ko min bɛ ka fɔ k'u hakili yɔrɔ bɛnnen tɛ k'a lamɛn fɔlɔ kuwa awɔ k'u ka taa k'an yafalen don olu ma olu tɛ kɛlɛ ɲɛ k'olu k'u sen bɔ a la ko an k'u ma dɛ cɛman bila ka mamadu kɛlɛ musoman bila ka mamadu kɛlɛ mamadu ta sera an ka dugu ma ka se an ka duw ma ka se an ka jamana ma o tuma ko an t'a dɔn ko minnu y'u sigi an dala bi an wolodenw an ka worotamusodenw olu de bɛ k'u sigi an dala bi ko diinɛ ka bon n'olu faso ye ko n'olu sara don min na k'olu ka fasoko banna k'olu ni diinɛ de bɛ se ala ma ɔ ko an b'u ɲininka ko ala ka dugukolo ye yɔrɔ jumɛn ye min tɛ mali ta ye n'an bɛ se ka t'u su don yen nɔ ko n'u sara ko an na t'u su don yen ko ka bɔ k'a f'u ɲɛna ko foyi man bon faso ye n'i ko min bɛ faso sanfɛ k'i ma faso ntanya dɛ u bɛ i ma faso bila ko n'i ye faso nafa dɔn ko n'i ye fɛn bila a sanfɛ ko hɔrɔnya ni danbe bɛɛ tigɛra ko an ko k'u ka bɔ u k'a fɔ an ye ko mamadu ta de sera an ma an tɛ k'a kɛlɛ gansan mamadu min ni tora muso kɔrɔ a ka ala jɔlen ɲɛna ko n'o mamadu kɛra ala min ka ciden ye k'u ka bɔ dɛ k'o ala cogoya fɔ an ɲɛna an b'a faamu cogo min na an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ mɔgɔ buruja wa an tɛ mɔgɔ jigin ni i ma baga an ma an b'i ɲininka min na n'i sera k'o jaabi ka d'a kan anw ye bɛɛ yamaruya an ka kɛnɛ kan ko bɛɛ ka bɔ k'i ka hakilina defan mɛ n'i b'a kɔkɔrɔma don a kɔkɔrɔma don ni tigiya de ye daliluya min bɛ se ka yira diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan awɔ karamɔgɔ y'o de f'u ɲɛna k'anw sigilen bɛ yan de kan sinɔn a tɔ ziirin da kan k'u k'o f'u muso n'u denw ye to pasa kunna ko n'i bɔra k'an sɔrɔ rezo kan kɔni i yɛrɛ de y'i yɛrɛ se yan k'olu tɛ sa k'u k'u ka kutubuli bayaniw de wele ka na bani u n'an k'a minɛ ɲɔgɔn da kɔnɔ u b'a dɔn dɔ ye k'u sigilen bɛ min kan ko nkalon sigilen nkalon kan a tɛ ka foyi wolo faso kɔnɔ ni nkalon tɛ o tuma aw ɲɛ taara wa u ye telewisɔn bɛɛ ta otazi la ka media bɛɛ ta otazi la faso filaw kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a ye ko bɛɛ ta ka taa nɔrɔ walimɔgɔw la an ka dɔ fara yɛrɛ jurumu kan hali jɔnya min b'an ka jamana kɔnɔ depuis diɲɛ lawale bi u filɛ k'a fɔ ko tubabu de fana bɛ k'o finanse e maliyɛnw cɛ a tɛ maloya sa n ko a tɛ maloya bi hayidara y'an ka perezidan ɲuman minɛ ka bɔ an da la baa moro cɛ min ye izini kɔnɔntɔn jɔ san seegin ka sɔrɔ k'i sigi faso da la ka faransi juguya don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɛn ale fa ka minɛni de ma mali yɛrɛ bɛɛ t'ale fa dɔn mali bɛɛ ma ale fa nafa dɔn mali bɛɛ t'ale fa nafa dɔn ko f'an k'ale fa ka kɛlɛ de kɛ ka muru ni bese ta ka tubabuw cɛ tigɛ tigɛ parce que u y'ale fa minɛ ka t'o faga kaso la anw b'ale fa ka kɛlɛ kɛ mun na anw y'ale ka duden de ye wa a sigilen t'a da la an ɲɛ t'a la wa karamɔgɔ a fɔ k'u ka bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ ko wolofindenw mankan don wolofin hakili bɛ minnu kɔnɔ hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp a ne dɔgɔnin i bɛ fɛ ka dan sagon dɛ ne hakili la ne bɔra ka e ka mɛnkan jaabi kana dan sagon nin de b'aw n'an bila ɲɔgɔn na anw tɛ mɔgɔ gɛn yan anw tɛ mɔgɔ gɛn mɛ anw fana tɛ denmisɛnnin fɛ minnu ye wajuli lamɛnnaw ye kuwa n'i sera i t'a kɛ lamɛnni yɔrɔ anw bɛ mɔgɔ de fɛ min yɛrɛ b'a dɔn kuwa awɔ i y'a faamu anw m'a f'i ye n ko danbaga tɛ yen mɛ an ko mamadu ye min f'i ye alahu subahana wa taala o de tɛ yen o ma kɛ yen o tɛna kɛ yen nɔ n'i bɛ se k'o yira an na ni cogo min ye k'i ka bɔ k'o de yira an na danbaga ko to yen kan'u don ɲɔgɔn na fɛn kelen tɛ mamadu ye mɔbili kɔrɔ de pɛntire k'a feere mɔgɔw ma mɔbili kura sɔngɔ na ne k'i ma k'i b'a fa tɔgɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ i b'a ba tɔgɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ wa tɔgɔ in bɔra yɔrɔ min an b'a dɔn danbaga tɛ o kama a bɛ ka bato min fɔ an k'i ma ko bamanankan tɛ bato kɔrɔ ye ko an ka tugu fɛn de la fɛn min b'an se ala ma mamadu ko ko a ka tugu fɛn min na a b'a se ala ma i banna min na an ka dugu la n k'i banna an ka yirikurunba min na i banna an ka kabakurunba min na n k'i banna an ka maakɔrɔ kaburu minnu na i bɛ ka t'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ mamadu ka dugu la pɛntiri la dɔrɔn de e t'a faamuna kuwa dɔgɔnin kana na i jigi k'i bɛ tulonkɛ kuma fɔ an ka kɛnɛ kan yan tɛ tulonkɛ kuma fɔ yɔrɔ ye n'i b'a dɔn bɔ n'a daluya ye k'a yira n na n'i t'a dɔn i sigi k'i sen bɔ kɛlɛ la sinɔn fɛn b'i kin yan i ma sigi ni min ye dɛ mamadu publicité kɛyɔrɔ tɛ yan ye mamadu min ka ala m'a dɔn a kɛtɔ ka sogo pɔsɔnɛnen dun ala ma se k'o yira a la f'a dalen kɔ a nɛn kan a nɛn y'a dɔn tuma min na ko nin sogo in tɛ dan a cogo la sogo ye mamadu ka ala sɔrɔla k'a fɔ a ye o waati de la ko pɔsɔn b'a la o y'a sɔrɔ o y'a dun n k'o de ye mamadu ni tigɛ a bɛ bukari kɔnɔ a bɛ a bɛ tabari kɔnɔ a bɛ awusa erevele kɔnɔ a bɛ hadisa saninen bɛɛ kɔnɔ mamadu sara musoko de la o mana kɛ ala min ka ciden ye an ko k'i ka bɔ i k'o ala de cogoya fɔ an ɲɛna o tɛ ji tigi ye o tɛ fiɲɛ tigi ye n k'o tɛ bɔgɔ tigi ye o tɛ tasuma tigi ye o tun t'a dɔn ko tile bɛ bi faransi wɛndezɛri n k'o tun t'a dɔn ko tile tɛ bɔ dugukolo yɔrɔ dɔw kan kalo saba e b'o ala jumɛn fɔra an ɲɛna bɔ i k'o kumakan ta i k'a yira an na dɔɔni kɔnɔ k'a fɔ k'o de ye fiɲɛ ni ji tigi ye e kan bɛ ji bɔ yɔrɔ jumɛn ma anw b'o dɔn ka tɛmɛ i ka alaw kan ji bɛ bɔ dugukolo kan yan de ka taa sanfɛ ka segin dugukolo ma filen pa paga tɛ ala pa paga bolo sanfɛ ko a bɛ ji n'a tɛ karamɔgɔ tulonkɛ dabila an tɛ tulonkɛ kuma na yan sabali an b'i deli kuwa sabali i sigi an tɛ denmisɛnninw fɛ minnu ta ye waajuli lamɛn ye ten wa samina wa tana ka lamɛnni kɛ ten ka labato kɛ o de t'anw bolo yan i hakili sigi yan an y'o de f'i ye hakili sigi yan a bɛ ka faamu ne hakili la nin yɔrɔ kan ka faamuyali bɔ ye ɛɛ ne ne dɔgɔnin pdg n seri i ka nin mɛn kan nin ma mɛn n dɔgɔnin i k'i hakɛ to n b'i ɲininka kuma dɔ la a fɔ cogo don a denmisɛnnin kuma don mɛ n'i y'a lamɛn i bɛ mɔgɔkɔrɔba kan sɔrɔ a kɔnɔ kuwa ee i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ e ye maliyɛn de ye wa kelen an bɛ ka kuma kan min na nin n'an ko a ma bi ko bamanankan k'a sɔrɔ bamanankan tɛ kan naani de don arabukan ni marakakan ni kakɔlɔkan ani bamanankan de faralen don ɲɔgɔn kan ne ne bɛ k'o fɔ an bɛ ka nin kan min fɔ nin i b'a mɛn ka ɲa wa n ko f'i la filanan i mana kɛ nasɔn o nasɔn ye i bɛ yɔrɔ min na bi i sigilen bɛ mali de kɔnɔ wa i famana mali ma kosɛbɛ de a fɔ sabu n'i sigilen bɛ sɔrɔ mali kɔnɔ ɛseke i y'i ka denmisɛnninya kɛ ka mɔgɔkɔrɔba to i kɛrɛfɛ i ni min tun bɛ baro kɛ wa mali kunun n'a bi kan n'i ni dɔ tun bɛ baro kɛ o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye ɔ i bɛ fɛ ka na fɛn min lasama fɛn min lafasa fɛn nin i yɛrɛ b'a dɔn wa i ka dannaya de sigilen b'a kan ten wa ubiyɛn i ka limaniya i y'a sɔrɔ du kɔnɔ n'i m'a kɛ diyagoya don i tɛ to dun i tɛna dumuni kɛ i na to bɔlɔn kɔnɔ dumuni na i donn'a na ten de wa i yɛrɛ ye ɲɛɲinini de k'a la k'a dɔn a sera aw ka du kɔnɔ cogo di a sera dugu kɔnɔ cogo di a sera jamana kɔnɔ cogo di wa a sera wolofinna yɛrɛ kɔnɔ yan cogo di i ka ɲɛɲinini sera o ma wa n dɔgɔnin ɲininkali ninnu denmisɛnninnama don mɛ a lamɛn ni hakili ye ta i ka n jaabi i folen don n dɔgɔnin n y'i ka mɛnkanw mɛn a bɛnna n ma a diyara n ye ka d'a kan mɔgɔ min y'a yira hɔrɔn kɛnɛ kan ko ne t'a dɔn n bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn ɔ mɔgɔ kan k'o dɛmɛ k'o yɛlɛ ɔ mɛ o ko an ma bamanankan na ko basa de bɛ jukɔrɔmadon n'i ye ntori jukɔrɔmadon cogo o cogo a dɔnfɛn tɛ a tɛ se ka yɛlɛ dɛ a fili de ka t'a fili baji cɛmancɛ la bawo o de ka d'a ye o mana tɔɔrɔ cogo o cogo o de y'a dɔn yɔrɔ ye awɔ ɔ ni hinɛ b'i la n'i ye basa dɛsɛlen ye o sugu sugu o bɛ yɛlɛ ka taa yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la o y'o fana dɔn yɔrɔ de ye wa ne dɔgɔnin silamɛya min filɛ i b'a fɔla cogo min na an caman bɛ kɛnɛ kan yan an sɔrɔl'o de la k'an ka ɲɛnamaya k'o de kɔnɔ k'o de juguba k'o de dɔn k'o dɔnnakari ka sɔrɔ k'o ta ka t'o fili ɲaman na ka taa an ka baara la nka n'a ma f'i ɲɛna fɔcogo la i hakili bɛ min ye ni i y'a ɲɛfɔ dɔnni kɛnɛ kan komi dɔnnikɛlaw bɛnna dɔnni dɔ kan n k'o f'i ɲɛna ko n'i ye ntori ta k'a bila jisuma na k'o jisuma sigi ta kan o ji in bi kalaya ka ntori to a kɔnɔ a tɛ sa a tɛ sa mɛ n'i ye ji jalan sigi ta la k'a kalaya ka ntori ta dɔrɔn k'a fili ji kalama in kɔnɔ dɔrɔn a ni bɛ tigɛ a dɔɔni de don n dɔgɔnin i bɛ taa dɔɔni dɔɔni i sera kɛnɛ min kan yan nɔ karamɔgɔ bɛ yan o bɛ sunɔgɔ la kan'a to ka kunun ka ne kɔni bɛ kɛnɛ kalan de ɲɛf'i ye i bɛ se k'a faamu cogo min na dɔgɔnin kelen min y'i kɔnɔna gan nin bɛɛ balannen b'o la kan'i balan a la o tɛ balanko ye ko fiɲɛ tigi ye ala ye ni fiɲɛ tigi ye ala ye e ni ne bɛ ka miliyari de bɔ afiriki dugukolo kan don o don bi ka taa di tubabu ma telekominikasɔn nɔfɛ o ye fiɲɛ ka baara de ye o tuma ni fiɲɛ tigi kɛra ala ye k'e ka sɔnni kara ɲɔ minɛ ka bila yen e ma nafa wɛrɛ y'a la o kɔfɛ dɔgɔnin e ko e bɛ kɛlɛ ɲa o ye kɛnɛkanda ye dɛ anw tɛ kuma dibi ra an tɛ dibi ra ko dɔn anw bɛ ka kuma min kan kɛnɛ kan don yan wa anw dalen b'a la danbaga min ye danni kɛ kelen don a y'an da kɛnɛ kelen kan ka hakɛ kelen de d'an ma e ye maa ye ne ye maa ye i tɛ se ka ne bɔ a ra ne tɛ se k'i bɔ a ra o tuma an ka kuma an ka dan maaya in de kan yan kuma i ka dan maaya ma dɔgɔnin ka d'a kan n'i k'i bɛ bɔ maaya kɔnɔ i bɛ tunu e m'a mɛn bamanankan na i yɛrɛ ka kuma hali n'i t'a mɛn ka ɲa i y'o mɛn maakɔrɔbaw da kɔnɔ ko dan tɛ diɲɛ na n dɔgɔnin n ko n bɛnbaw ye dɔnni fili kuma kɔnɔ dɔnni min bɛ se ka taa bi k'i waso n'a ye an ka kuma dɔrɔn na a ma sɛbɛn a tɛ tariku la mɛ i b'a lajɛ de k'a fɔ ko jaa ko ko kalan de filila an ka kuma kɔnɔ hali iniversite denw tun tɛ se ka min dɔn u k'i ma ko dan tɛ diɲɛ na bɔ i ka dɔnni dɔ yira n na diɲɛ kɔnɔ min bɛ diɲɛ dan dɔn o kama arabu ala man'i ja farinya ko a bɛ diɲɛ wuli e k'a ɲininka ko a bɛ taa n'a ye min ale kan bɛ diɲɛ jumɛn ma anw ka planɛti tɛri wa o bɛ diɲɛ kɔnɔ i komi cɛncɛn den kelen talen k'o bila ji kɔnɔ o ko tɛ an kan dɔw ma awɔ nka mɛ linivɛri antiyɛri i b'a dan dɔn dan tɛ fɛn min na e bɛna mun wɛrɛ fɔ an ye o kɔfɛlan kan kɔfɛlan ko in to yen kuma i ka da kɛnɛ in kan yan nɔ n'i k'i bɛ taa kɔfɛ ni kɔfɛ karamɔgɔ y'i sɔrɔ yan nɔ a bɛna gɛlɛya i ma i hakili maraw bɛ k'olu kuma lamɛn kuma i ka da kɛnɛ in de kan yan dɔgɔnin u b'i ɲininka ko bi k'a fɔ ko danbaga ni ala tɛ kelen ko ala ye mun ye o y'i ɲɔgɔnna ye sennin filatigi don i m'a ye n'u b'a tamasiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'a tamasiɲɛ ka taa maaya de ma o ye kan'o kɛ danbaga ye o fasanen don o jasilen don o ye maaw ɲɔgɔnna ye o ko k'a ye maa dilan ka bɔ a yɛrɛ a yɛrɛ cogoya de la o mana kɛ danbaga min ye e ka to n'o ye anw bɛ min dɔn o ma kuma kumafɛn tɛ kuma t'a ka hakɛ kɔnɔ n'i kɔni b'a fɛ k'a dɔn dɔɔni kɛnɛ kan kalanjan tɛ sa kana taa iniversite la kuranɛ bila bibulu bila i sigi dɔrɔn taa suguba la sini taa piliden tan san i kana a bila basigili kan i k'a pese a mana kilo kelen d'i ma a don tɔrɔsi la i k'a mɛnɛ k'a ban a b'o i k'a bɔ tugun i ka taa bila basigili kan a b'o kilo kelen de d'i ma garamu kelen tɛ bɔ a la ɔ fɛn min bɔra pili la ka taa e b'a ta yɔrɔ dɔn wa c'est ça on appelle énergie wa danbaga min ye danni kɛ gɔnɔmi de don énergie de don o de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka vive ni min ye mɛ n dɔgɔnin dugu min denw sigilen don ka mangoro turu ka mangoro tɔbɔtɔ k'a kɛ syɛdenw na k'a kɛ badenw na k'a kɛ misidenw na o kɔrɔbalen kɔfɛ an ko an bɛ taa mangoro dun na mangorotigi ko ko an k'an sigi ko mangoro tɛ dɛ ko lemuru de bɛna bin ka bɔ a sanfɛ an ko k'o kɛnɛkanda ye jumɛn ye ko ala dɔ bɛ se k'o kɛ n dɔgɔnin ni ala min b'a kɛ i t'a kɛdugu ye i t'a kɛbaga ye i ta bɛ to n y'a mɛn de la anw tɛ ka baro kɛ ni y'a mɛn tigiya tigilamɔgɔw don daluya kɛnɛ kan da n'i bɛ se ka bɔ ka ala yira an na jira cogo wɛrɛ la min ka bon nin ye bɔ i k'o ala fɔ an ye tan k'o dɔn arabu ka ziirin ko tɛ dɛ i hakili b'a ye ka tɛmɛ nin kan cogo min na an k'i ma ko inɛrizi don gɔnɔmi don awɔ a bɛ danfɛn bɛɛ la wa i y'o sɔrɔ yan de i bɛ taa k'a to yan de i n'o fila si tɛ taa o ye danbaga yɔrɔ dɔ de ye ni tɛ taa hakili tɛ taa i y'o sɔrɔ dugukolo in kan i bɛ taa k'o to yen u dan ye u bɛ u bɛ kɔfɛla in de f'i ye a fɔ k'u ka ɲɛfɛla f'i ye bani n'i y'a u ɲɛfɛla ɲininkali k'u la don o don i bɛ i bɛ sɔn u ka maloya ma e k'a f'u ye dɔrɔn k'an bɔra cogo di i b'a dɔn o don k'u tɛ pa paga kalama na kamɛ t'u fɛ an b'a f'i ɲɛna n ko an ni kuma ma dan an ni fini ma dan an ni sojɔ ma dan n ko an ye nin bɛɛ kalan dugukolo in sanfɛ yan kuma bɔra mankan de kɔnɔ mankan bɔra ŋunuŋunu kɔnɔ a tara danbaga ka mankanw na k'a dilan k'a kɛ kuma ye ka na sɛbɛnniden dilan n'o ye e bɛ se ka tigɛ i bɛnbaw la cogo di n ka cɛ n k'i bolo kɛlen bɛ fɛn o fɛn na bi olu ka fɛnw don n ko a sunyana de son mana teliya cogo o cogo ni dɔ ma bin i kɔ i bɛ taa ka dɔ to yen nɔ an karamɔgɔ ye nin fɔ an ye porofesɛri modibo gindo e bɛ se k'o sɔsɔ wa bɔ i k'i jɔ kɛnɛ kan n'i bɛ se k'o sɔsɔ i k'a sɔsɔ son de don a bɛɛ bɔra farafinna yan dɛ awɔ kana tigɛ i yɛrɛ la n'i tigɛr'i yɛrɛ la i bɛ da dangaden dɔ la kana tigɛ i yɛrɛ la dɛ e yɛrɛ de y'a bɛɛ ye fɔlɔ a bɛɛ kunkolo ye e yɛrɛ de ye n'i y'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ dɔrɔn i tununna kan'i bɔ a kɔnɔ dɛ n'i kan'i bɔ a kɔnɔ a dɔn ko mɔbili kelen don i bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ taa wa an bɛ se se yɔrɔ ɲuman na sira ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ o danbagaw sɔrɔ ɲuman kɛ i ka ɲuman fɔ i ka juguman to ɲɛnamaya kɔnɔ a banna karamɔgɔ bɔ i ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ duguma kɛlɛkɛlaw bɛ yan kana to karamɔgɔw ka kunnu k'i sɔrɔ yan bɔ i ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ hotep hotep hotep aa ah, kalandenw bamanan karamɔgɔ filɛ n ko bamanan karamɔgɔ filɛ mandenka den halala min ma tu k'a cɛ wa a t'a cɛ ayi npanmuru tɛ min yɛlɛma marifakisɛ t'a bɔ a nɔ na n ko kayika den filɛ aa ne balimakɛ filɛ ne sinji filɛ ne teri filɛ n ko ne karamɔgɔ filɛ ne jɛɲɔgɔn filɛ ne karamɔgɔ k'i fo ka woro tan da fura la ka n ɲɔngiri ka bolow da duguma ye karamɔgɔ i folen don k'i fo i ka cɛsiri la wolofinna ye k'i fo i ka cɛsiri la i faso ye ba maliba k'a fɔ k'i rɔbɛnnen don i ni n'i bolonafolo n'i farisogo ko namara min dara faso kan ko fo an ka wuli k'a bɔ a kan ɔ kayi karamɔgɔ ayiwa tinkan ye k'a fɔ tinkan ye an y'an sen da i sen da nɔ na an yɛrɛ dalen b'a la k'a tɛ sira jugu kan ka d'a kan e y'a da minnu nɔ na anw y'a ye olu tɛ juguman kan o tuma karamɔgɔ ɲinini k'an ye hakili ka sebagaya la an bɔnnaw fana ka sen da an sen da nɔ na faso in bɛ bɔ a kɔnɔ a mɛntɔ yɛrɛ tɛ awɔ ne y'o fɔ an ka duguradenw ye n k'u y'u ka denmisɛnninw bila ka t'u bila duguma kalan min na u taara denmisɛnninw bila u ka mɛlɛkɛya de kalan ko kana an yɛrɛ ni minɛ n'a ye n ko a jaabi filɛ an bolo tubabu sen taara arabu sen taara bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan bi ɔ mɛ karamɔgɔ ni ko in ma fɔ a fɔ cogo la a kana fɔ ni dusu ye a kana fɔ ni nɛnini ye a kana fɔ ni buruja ye k'a fɔ u k'a dɔn ko nin bɛ ka bɔ dusukun sanimaw na hakili kɛnɛmaw de bɛ k'a fɔ u ɲɛna u badenw don foyi t'an hakili la fo u ka da la dɛ i mana denmisɛnnin bila dibi ra kɔni i y'a fɔ cogo min na n'i ye fɛn o fɛn fɔ k'o b'o sɔrɔ o bɛ siran hali maakɔrɔ yɛrɛ mana taa dibi ra kuma dɔ la n'i ɲɛ tɛ ko la n'a fɔra ko wara donna dibi la i bɛ kelen na boli kɛ ninnu y'a minɛ minɛ ɲɔgɔn bolo de maa si tɛ se k'a sɔsɔ i m'a ye silamɛw de sigilen filɛ an da la mali la kelen ni fila ko ala ko ala ko kerecɛnw fɛ yen nɔ bi olu ye yɔrɔ in jɔsi k'a bɔ a la olu ko k'a bɔra hakili sanu de kɔnɔ mɛ ko ala da i t'o mɛn kerecɛnw da a tɛ ko u tɛ ko ninnu tiɲɛ dɔn sa wa n k'u yɛrɛ maloyara a la zifu ye namara min dilan ko musa k'u ka taa musa ka taabolo ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ u bolo kɛlen bɛ an bɛnba minnu na ka cɛbakɔrɔw minɛ ka t'u kɛ ɲɔgɔn kan u kɛlen kɔ ka ko dɔn olu tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ u tun ye olu ka ɲɛnamaya danbe ka taa baganya de ma olu ni baganw de tun bɛ jɛ k'u ka taa u ka taa musa ka kitabu kalan u k'a dɔn i tɛ foyi y'a kɔnɔ a kana se baganw ma mɔgɔ mana se bagan ma bagan senna o fa o dagalen tɛ i b'i kun ci i b'i da fara i bi kɛ ta ko ala jumɛn y'o fɔ a ɲɛna a kan tun bɛ jɔn ma ala tun b'a fɛ ka ci in fɔ jɔn ye n k'a kan tun bɛ a ka mɔgɔ minɛnenw de ma zifuw ye mɔgɔ minnu minɛ n k'u kan tun b'olu de ma anw bɛnbaw forofiya tɛ ko tiɲɛ don an ka wuli ka taa wa n ko a tɛ ko tiɲɛ don an ka wuli ka taa wa i jɔ ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan gurupu nin sanfɛ aw yɛrɛ yɛrɛ o aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye min bɛ ka kuma ten han